ndị be anyị ekenekwa m unu ọzọ akenọrọ m n'ụbọchị nke taata ndị be anyị ekene m unu ma m n'udo dị ọ bụrụ na i nee anya na crypto market si wee dị adị na onye ọbụla na-ebe akwa na-asị kedu kedu kedu ya mere m ji sị ka m wetara anyị this dollar cost averaging ka anyị wee malụ ka esi wee mee our investments wisely mana ka anyị kwuo obere maka ihe na-eme na crypto space ọ bụ na i nee anya ị na-afụ na a nọ n'ihe ezigbote ihe a na-akpọ dip ụfọdụ ndị mmadụ na-ebe akwa mana ndị ghọta ka the market si aga ọ na-ewute na ị lose ego mana ị ma na agụụ nwere olileanya adị egbu egbu so otu ahụ ka o si dịrị maka ndị ghọta ka the market si aga ha amalụgo na oge ọbụla market a ruo ebe ọ ga-eru ha amalụ ka ha esi wee manage their risk either na ha sell off or they keep on holding depending on the kind of project ha na-ehold o nwere one student na-agwa m sị m na before m na na o nwere some coins o golo shit coins o golo all these coins adị enwe use cases na most of them nọ 80 95 percent down wee na-asị all these things bụ reason anyị ji nwee anyị need iji wee join good community good community bụ ebe ọ ga-abụ ị join ya ị na-enweta some guidelines o nwere some coins ị needịrị ị na-ego ọ bụgodu o nwegodi some coins ị chọrọ ịgamble on you should know how best to do it you should know how to take profit in my next lesson m ga na-akụzi m ga-akụzi how to take profit in cryptocurrency because ụfọdụ n'ime anyị abụ ego coin ọsọkwa ya coin na-eme 10x ha nọrọ na-ele so that's that for now so ka anyị ka anyị bịa n'ihe anyị bịara dollar cost averaging ka anyị jikwa ka anyị gụpụta ihe e dere ebe a

why ihe e ji wee mere ya na ọ bụrụ na ị watch ị fụ na cryptocurrency market is very volatile market so ọ na-adị mma you should know how to manage your risk eziokwu na ọ bụrụ na i tinye that 1000 dollars kịta crypto ahụ move that you make more money but what if ka ihe a eme na ọ bụrụ na crypto ahụ dump kwa na ọ bụrụ na let's assume na

our our this thing o, our our money in a particular project once no ọ na-asị na investing bit by bit so that ka i wee nwee ike manage more risk ka i wee nyerekwuo onwe aka so that you no be thinking too much with that dollar cost averaging ị ga-afụ na ọ bụrụ na let's assume na i golu a particular coin at at at one dollar then after one month that that coin may

ị ga-afụ na that ọ bụgodị na if you, if you keep on investing and the thing na-edip hmm? when the bull market will start you will recover fast because when you keep on inve investing the thing na-edip ọ bụkwa na i ji ego months ọ bụ na i ji ego you see that ị ga recover fast because the more the thing na-adip the more ị na-eme acquire more units of that coin and what anyị ma na the more you acquire a particular unit of that coin oge the thing ga-arecover oge market ga recovercha ị fụ na ị ga-emake ego gị faster than onye just bulu ego tinye na particular crypto market that is what dollar cost averaging na-akụziri anyị and dollar cost averaging strategy na-adị mma for ndị na-athink long term ọ bụrụ na ị na-athink long term na ma eh, particular project ọ ga-adị mma ka ị use dollar cost averaging maka ọ ga-enyere gị aka manage your risk ọ ga-enyere gị aka ịhapụ ịna-eche too much if you invest after a month depend otu i si wee set ya otu isi wee setie your this thing then ọ bụ o nwere some eh, centralized exchange did that to do that automatically for you once you set it you say okay after so so time buy this coin for me till this money agwụ you do it that way so that is why dollar cost averaging to the red line mma let's learn how to invest wisely especially oge kịta anọ na bull market then ama m na ọtụtụ n'ime anyị abụ ọ bụgodị na o mechaa investment ahụ when the crypto ga-arị ọ yaha ama ka e si take profit enwetago m a lot of questions na-asị how do I take how, how do I take my profit this and that in my next crypto lesson m ma-akụzila anyị ka anyị esi wee na-ewelu our profit maka na crypto market anyị na-eme ihe anyị na-eme bụ ka anyị kpata ego na ya ka anyị make profit na ya so oge coin ahụ ị na-eme invest ya ebido mebe ọfụma you know how to take your profit so achọghị m iwaste too much time na this particular video i hope na ị kwesịrị ịghọtago one or two things about dollar cost averaging how to use it very well then ọ bụkwa na ọ fịasị gị alụ nke na-eghọtasịrị ihe ọchị ịfụ ihe afụ search ya online you get it then ọ bụkwa na ọ fịasị gị alụ you can message me directly on my whatsapp and book for a class so that anyị kụziere gị otu ị ya-esi wee nyere gị aka practicalize ya otu e si wee bara uru ọfụma biko ọ bụrụ na ị subscriberọ to my channel mana ihe na-eme ebe a dị gị mma gbaa mbọ fụ na ị na-akwado ihe anyị na-eme site na ịsubscribe to our channel um, zisa ozi a on notification button ka anyị wee na-enweta agbamume ji wee na-eme ihe anyị na-eme ka ọ dị ka anyị fụrụ oge ọzọ mana gbaa mbọ fụ na ị na-agbasa ozi ọma crypto maka na crypto anọlugo whether na ọ gbadara ada kịta ahụ ọ dachakwa ọ ga-arịgokwa but the, ma- the, the thing dị there bụ gbaa mbọ fụ na ị nọ na good crypto community ị na-ehold good crypto project and apply dollar cost averaging daalụnụ